Igbo ndị ọma ekele m unu anyị alọghachila n'izu ụka a ịkọrọ unu akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo Ọlamma papa achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru ọ dị mma papa otu mgbe ruru n'otu oke ọhịa dị jụụ Mbe bi n'ime oke ọhịa ahụ. Ọ bụ onye a ma ama nke ọma n'ihi amamihe ya na ogologo ntachi obi ya. Ọ bụghị anụmanụ kacha nwụkwa ịghọ nkọ n'ịga ije ma ọ bụ nke kacha dị ike, mana ọ na-enwe ndidi. Na-eche echiche nke ọma tupu o mee ihe ọ bụla. Otu ụbọchị ruru, dịka mbe nọrọ na-aga n'ụzọ, Ọ nụrụ ka ụfọdụ nnụnụ na-agụ egwu n'ọṅụ. O weliri anya elu ma hụ ka ha na-eme mkpọtụ n'obi aṅụrị. Mbekwu, bịa soro anyị, ka ugolọma kpọkuru ya. Anyị nwere otu oriri na ọṅụṅụ taa n'elu ugwu dị n'ime ime oke ọhịa. Ọ ga-amasị anyị na i sonyere anyị. Mbe zaghachiri ya, Ọ ga-amasị m isoro unu gaa. mana enweghị m nku nke m ga-eji felie elu wee garuo ngwa ngwa ma ọ bụ nke m ga-eji aga ije ọsọ ọsọ ịgaru ememme ahụ tupu a pịachie ya nnụnụ ndị ahụ wee gbakọta ọnụ ma tụgharịa uche obere oge okpoko wee gwa mbe enyela onwe gị nsogbu anyị ga-ewetara gị ihe oriri ebe a nọrọ ebe a apụkwala. Mbe wee kelee ha n'ihi obiọma ha. Nnụnụ ndị ahụ wee fepụ ozugbo gawa ememme ahụ. Oge na-adịghị anya, ha malitere iwedatara mbe ọtụtụ erimeri ọka, mkpụrụ osisi, na akwụkwọ ụgụ. Mbe wee malite oriri ma kelee ha maka obiọma ha. Ma dịka ha na-efeda ma na-efepụ, Mbe hụrụ ka obi ji atọ ha ụtọ nke ukwuu ma kwuo n'obi ya. Ọ ga-amasị m ịhụ ememme a n'anya m abụọ. Mbe wee kpọkuo nnụnụ ndị ahụ ma gwa ha, Ee, ọ bụ ezie na m adịghị ngwa ngwa dị ka unu, mana enwere m otu ihe nke unu na-enweghị, ndidi. Apụrụ m igbu oge, mana aga m erute ebe ọ bụla nke m chọrọ ịga. nnụnụ ndị ahụ wee dapụ n'ọchị ma gwa mbe na tupu o rute na mmemme ahụ chi ga-eji mbe gbachiri ha nkịtị ma zọpụ ụkwụ njem gawa ememme oriri na ọṅụṅụ ahụ ọ nọrọ na-aga ije na-akwụsịghị akwụsị obere obere ma chewe obi ya n'ebe ọ na-aga ma dịka ọ nọ na njem ahụ nkịta ọhịa wụpụtara ma malite ịchị ya ọchị nkịta ọhịa gwara mbe na tupu o rute n'ogbe ememme ahụ na ha agbasaala mbe azaghachighị nkịta ọhịa n'ihi na ọ chọghị ihe ga-amahie ya ihu mbe malitere izotu onwe ya n'azụ nkume ndị dị n'ime oke ọhịa ahụ iji gbochie izute anụmanụ ọzọ nke ga-abụrụ ihe mgbochi na ihe mmahie ihu irute ememme ahụ nwayọọ nwayọọ na-akwụsịghị akwụsị na-elekwasị anya n'ụzọ njem ya mbe garutere n'ọgbọ ememme ahụ Ị bịarutere, ị jụrụ ịda mba, ka nduru gwara mbe. I nwere nnọọ ogologo ntachi obi, obi ike na ume na-adịghị ada mba, ka ugo gwara ya. Mbe zaghachiri ha, Ọ bụ ezie na mụ enweghị nku ifeli elu, mana ajụrụ m ịda mba. N'agbanyeghị na mbe abịaruteghị n'oge, o rutere tupu ememme ahụ akụrụ ọnụ. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, nnụnụ ndị ahụ malitere ịkwanyere ya ugwu n'ihi amamihe ya na ogologo ntachi obi ya. Ndị okenye na-ekwu, sị, Ebe onye ọsọ ruru, onye ije ga-erutekwa ebe ahụ. Ọzọ, njem pụrụ ịdị anya, mana ya bụrụ na ị nọgidesie ike na njem ahụ, ị ga-erute ebe ị na-aga.
Nke ahụ bụ eziokwu, Papa.
N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọlamma, anyị ga-alawa.
Imeela, Papa.
Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesaara ya ọha na eze. Daalụ sọ.